Taonani, taonani, taonani, taonani mayendedwalo. Taonani, taonani. Hey guys, eh? Napita kothamanga mwa nthawi zonse. Ndili kothamanga kuchatu basi. Kululu. Ndi mzimu mene ukuti yayi. Tayankhuleni anthu. Tayankhulana nawo. apangeni warn anthu afera za eni nde basi ha ine ndili kuthamanga riya tendani kaye nde basi mzimu walerotu mzimu walero ukunena kuti yayi tapangeni warn anthu makamaka azibambo ine okay chabwino nde mzimu osati ine ndikuyankhula koma mzimu kuti kunjaku chimene chikuvuta ngati sitisamala titha ndithu azibambo timwalira maka azibambo akuluakulu tipita ndithu eh? chifukwa chakuti chimene akuti chikuchitika kunjaku ndichonena kuti azibambo ambiri over 50 eh, omwe apita mtsogolomo amapezeka kuti iwowa amafuna kuti azigona ndi tatsikana tamoto totentha tiya tatsikana ndithu tama 20 mu ma 30 mu iweyo uli 50 chakuti 60 chakuti mmenemo Ndiye kuti chifukwa cha chimenecho anthu amakhala ndi pressure, azibambo ndi pressure kunena kuti akapange convince kamtsikana kaja. Thupi mmene linapangidwira ndi lonena kuti zingakome bwanji, ungakhale ndi mphamvu bwanji, ukafika 50 umayamba kugonja ndithu. mwafika chama 60 mukugonja ndithu sungati apo wagona ndi mzimayi immediately kungozula basi ndikupezeka kuti walowaso kachikena pompo pompo round 2 iyayi thupi limakana thupi limanena kuti iyayi mmene mulilimu mudikileso mpaka nakubwereso mphamvu zinaso zatsopano eh mphamvu zinaso ndi ma hours ndithu mwinaso tsikuso kupita eh Azibambo mukuv- ngati mukuva mukudziwa chimenechocho. Ndiyeno azibambo ambiri chimene akumachita akumakhala kuti iwowo chifukwa cha mtima onena kuti kamtsikana kaja kagomere kapatse iwowo excellent kuti ayi awewa ndi munthu wamkulu kwambiri amatha ntchito amatha kugona ndi munthu ah, kubedi mwakuti mwakuti akuti ndithu azibambo ambiri akumwa mankhwala mwina ngati achina viagra achina gondolosi ndi zina zina akuti iwowa cholinga chawo ndi chonena kuti akagonana ndi katsikanako atamwa zimenezi performance yawo ikhale yapamwamba kwambiri performance yawo isatsike iyayi akachotsa nthawi yomweyo mwina ayikenso mtsikana uja agomere kuti ah koma ta- munthuyu akhoza kukhala wamkulu koma ntchito yokha ndiye amatani amatha amagunda pogwiritsa ntchito mankhwala amenewa. Ndiyetu mankhwala amene amapangitsa kunena kuti mitsempha yako izipopa magazi mosiyana ndi mmene imayenera izipopera nthawi pafupipafupi. Ndi mmene mukuonera anthu ambiri akumafatu, akumamwaliratu. Sikuti imfazi zimangokhala kuti zimene inu mukudziwa kuti alengeza he mwakuti mwakuti Iyayi, zina zimakhala mmakomomu mwina kuti iya a a amwalira kunyumba, iya amwalira akugona, eya sikuti zimakhala kuti mmene mumamvera kuti a amwalira kwakuti kwakuti ayi, mmanyumbamu zilimonso, azibambo ambiri amapanga zimenezi. Ngati munthu wakula vomereza kuti ee ndakula basi, osati kumayuzanso zina zina achina gondolosi achina akuti akupopeni kunena kuti inuyo mmatha ntchito. chanchani 50 chakuti 60 chakuti kulibe za ma round 6 ma round atatu eh, immediately chanchani anapita mulumu ndi sugar daddy wanga azaka 60 iwowo anagunda kawiri katatu akukunamizani akukunamizani azanuwo Si mmene zimakhalira. Thupi limakana. Mitsempha imakana. N'chifukwa chake ndikumbukira mzimayi wina wakenso anadzanenapo kuti, As, atsikana ndi azibambo, ngati mmene muli ana chonchimu, zidyanani, imafika nthawi mmangoyang'anana, a ndi azangawa, ndi azangawa. Amatanthauza zinthu zimenezi. And amene amayankhula mzimayiyo ndi wamkulu, iyeyo ndiye kuti anali nga atatani, ataziona kuti angoyang'anana iyeyo mwina ndi amuna akewo. Ndiyeno ndikufuna ndinene kuti, guys, osakhala ndi mtima wonena kuti. ah, tatsikana timeneti mutipange convince ndi njira yoti muzimwa mankhwala amenewa okhala ngati kuti akupangitsani kuti inuyo muoneke wamphamvu ayi siyani zimenezi eh? apo bi ngati mufuna musaoneke kape kuti ntchito simugwira bwino simukugunda bwino musaoneke kape ntchito yake ndi- ntha- nthawi yake ndi yomweyi eh? stay away from these girls muzigonana ndi azimayi azanu ogonja akuluakulu si nawonso wogonja kuwogonja Komano ititu ndiye tikuyalutsani ndithu. Tatsikanati tikuyalutsani. Ali iyayi anagonera pa ntchito, iyayi two minutes, ee chanchani, nkhani yake ndi zimenezi. Iyayi ndithu n'tachitika mtundu wina, ine kuvula iwowa osachitika mtundu wina osadzuka iyayi. Nkhani yake ndi imeneyo. Zaka sizikulola. And it's normal, it's normal. Eh, ndiye stay away from them ngati mufuna kuti musayaluke. Apo bi ndiye kuti kuyalukako ndiye ndikosayamba ndithu. and kumwalirako tipitirire ndithu kumwa si ine ndikuyankhula koma mzimu unati apangeni warn azibambo asamachite za zimenezi mankhwala akupangitsa kuti magazi azithamanga kwambiri mopitirira muyeso mthupi mwawomo eyetu nde ine mundisiye ndipitirize kuthamanga uthenga ndapereka bye bye zilikotu ziliko